a wee welite ọjị chukwu nke na-eme mma chukwu nke na-agwọ ọya chukwu nke na-azọ nwoke chukwu nke na-azọ nwaanyị ị dị ahụ ikwu ma gbakụta azụ ị dị ahụ ibe ma gbakụta azụ ị na-emere onye ihe according to ihe o mere ọkwana ihe onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya ọkwana ihe onye zụtara ka eji akwụ ya ụgwọ ọkwana ihe onye metere ka eji elota ya anyị wee welite ọjị dịka ụmụ igbo dịka ụmụ ndị gboo dịka otu ndị gboo si wee mee wee welie ọjị n'ezi obi na ezi obi dị ọcha wee kpọkuo gị bụ chukwu na-eme mma eze chite okike abịama ka ị bịakwa tara ọjị na a hapụkwa gị na aka ga-akpara m na ọ gị bụ ebe mgbakwasị ụkwụ m na ọ bụ gị bụ ejebe eje m na ọ bụ gị nawa anawa m wee na-akpọkụ gị sị gị chi ahụ nke na-eme mma chi ahụ nke na-enye ndụ gị bịakwa ka ị tara ọjị n'ogbe ka anyị bụ ụmụ ka anyị tara n'ibe na-akpọkụ ndị ichie ukwu na-akpọkụ ndị ichie nta na-akpọkụ ndị ichie nwoke na-akpọkụ ndị ichie nwaanyị wee na-akpọkụkwazi ụmụada na-akpọkụ ụmụ ọkpụ na-akpọkụ ngene akpọkụ udo akpọkụ chi m akpọkụ agwụ m akpọkụ ikenga m si na unu bịakwanụ ka unu tara ọjị n'ogbe ka anyị bụ ụmụ ka anyị tara n'ibe maka na ihe ọbụla nne tara enye nwa na nwa ya ataju afọ wee na-akpọkụ unu ọnụ mmụọ na okwu mmụọ nke na-akwado ụmụ igbo nke na-azụ ụmụ igbo na nke na-edokwa ụmụ igbo akpọkuo m unu sị na unu bịakwanụ tara ọjị mmụọ nke na-ata ọjị chi ya nke na-ata ọjị ọkwa na ọjị ka eji wee na-akpọ unu sị na unu bịa ka unu taa ma tatara anyị ndụ tatara anyị arụ ike maka na asị na a dị ndụ eme ụmụ nwa adịrọ ndụ mmụnwa ana na ọkwanụ ndụ bụ isi ụwa arụ ike bụ isi akụ wee na-akpọku unu mmụọ niile nke na-echekwa nwa onye igbo na nke na-azọ nwa onye igbo asị m unu bịa nụ ka unu tara ọjị ụnụ tatara anyị ejebe eje n'udo atara mmadụ na n'udo wee na-agọkwa ọfọ n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ si nkwọ gị nekwe ọjị eke gị nekwe ọjị oye nekwe ọjị afọ gị nee ọjị ahịa naanọ nwere ụzọ anọ nekwe ọjị suju akwụkwọ n'anyị nwere na-egbukwo n'anyị wee na-akpọku ozioma kingsley ozioma ana m akpọku mmụọ na-emere ihe na mmụọ na-emere ihe si ha bịa ka ha butere gị ụzọ ka ha kpere gị azụ ha nọrọ gị n'ihu ha nọrọ gị n'azụ ha nọrọ gị n'aka nri nọrọ gị n'aka ekpe useke nwoke useke nwaanyị amụsụ mmụọ amụsụ mmadụ o si n'elu o si n'ala o si na mmiri o si n'ikuku o sikwanụ n'ọkụ were ga abịa n'ụdị ma ụdị ọwụna a sị na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu nwa dibịa wee were ọjị a wee na-agọ ọfọ n'isi kingsley ozioma si ihe ọwụna atụmatụ mmụọ atụmatụ mmadụ nke ga-abịa ka o megide gị ma o megide ihe ị na-eme were akpata ego na ọ wụrụ nke ọjọọ asị m doo onye ahụ tupu ya emechaa ya bịa ka aka isi maọbụ aka aja ya ka ọ baa ya ọnụ maka na eji ọfọ ya ana ọfọ m gọrọ n'ụbọchị taa ụbọchị ahịa nkwọ wee na-asị gị bụ nwa onye Igbo ọ ma fọsọ all over the world ndị ọbụla n'ebe ha nọ were afụ ife onyonyo a asị m gị ije na ị ya-eje ịra akwa ndị ihe anarụ ime ọnwa ember month nke a nwoke ọbụla sị na ọ isi gị ka ọ ya-ata nwoke ọbụla sị na ọ ọbara gị ka eji ya ịsatụ n'ire asị m tupu ya checha ya ma ọ kwucha ya n'okwu asị m anarịkwa isi ya ana ebe ahụ ọ kwụ ya zi ọfọ m na-agọ maka adịrọ m agọ ọfọ ka ọ dịrị onye iro m na mma adịrọ m agọ ọfọ ka onye iro m dị ndụ hụ ihe nke m ga-anwụ maka ọ bụrụ na onye iro m nwee ohere ọ kago efepụ ndụ m maka ahịhịa wee na asụgo chukwu na ọdịnala onye ọbụla nke na-emegide ha megide ha megide ha onye ọbụla nke na-achụ ya chụgbuo na ha onye ọbụla sị na anyị ama aṅụ mmiri tọwa iko a sị ndị ododo ha fa ekukwana mmiri wee ṅụọ sọ otu e kwuru ka ọ ga-adị maka na ọ n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele ọ bụrụ n'ọnụ ogbodu ọ bụrụkwa aja mbele sọ otu mmụọ na-emere m ihe na mmụọ na-emere m chi m n'aka ezumezu m ya ọkụ ụmụ unu si ndo dodo ka anyị ga-agwa na ọjị anyị awata na ndụ wata na arụ ike wata eje eje elu ga na-akwara ana n'udo ime ọnwa mba m nta asụlọ ngasị na nwa afọ igbo ka ị wụ ị ga-emegide ikwu ị ga-emegide ibe ị ga-eri oke ikwu kwere ike ị ga-eri oke ibe kwere ike a sị ma ọ dịghị ihe ike ọnwụ na nke ga na-eme n'okporo ụzọ nke ga-ahụ ya anya ọkwa n'okwu kpuchara sọ otu e kwuru ka ọ ga-adị ụmụnne m nekwanụ ọjị na chi foro afọ fokwara nkwọ ụmụnne m anyị adịkwa n'ụlọ aha n'elu ya ọ gbara ise anyị agọọ na eke gọọ afọ gọọ oye gọọ nkwọ wee na-achịkọtazi ya ọnụ n'ụbọchị taa ụbọchị ahịa nkwọ ọfọ nke a gọrọ n'eke ọfọ nke a gọrọ n'oye ọfọ nke a gọrọ n'afọ ọfọ nke a gọrọ na nkwọ nwa ụbọchị taata ọ kwa ya ka anyị ji ọjị a gbara ise wee na-asị ihe niile nke a gọrọ sọ otu e kwuru ka ọ ga-adị chukwu na ọdịnala ndị mbụ ndị egede Mm, ihe a nke anyị na-enwetarọ ụnyaahụ asị m taata na anyị enweta mmaji kwuru mmaji ee sota ya awụsa na ọjọọ ihe ọma dị ihe ọma ihe ọma ka ihe ọma ga-emere nwa onye igbo n'aha chukwu ndị mmiri na ndị ana asị m onye bi aka n'ala ka o birikwenụ ndụ ise ụmụnne m lekwenụ ya na chi dị mma ihe ọma mere anyị lekwenụ ya chi m na agwụ m ndị otu m ndị otu obi lekwenụ ya